moni moni mwa mbuye wathu yesu khristu ndikulandireni ku utumiki wathu wa mtsiku la lero pamene tikupitiriza ndithu msonkhano wathu umenewu ndithu umene tikunena kuti pulumuka ndi moyo wako pulumuka ndi moyo wako lero mtsiku linanso lopambana limene mulungu alipatsa kuti tikhale pamodzi ndi kugawana mawu ake zikomo kwambiri pokhala pamenepo mulungu wakumwamba akudalitseni tiyeni tikhalire limodzi ndithu mu phunziro lonseli lero ndithu tikupitiriza zakukamba za chifuniro cha mulungu chifuniro cha mulungu monga paulo anauzira akhristu akwa efeso kuchoka pa efeso 5 verse 15 mpaka 17 pamene akunena kuti potero penyani bwino umo muyendera si monga opanda nzeru koma monga anzeru akuchita machawi popeza masiku ali oyipa chifukwa chake musakhale opusa koma dziwitsani kapena kuti dziwitsitsani chifuniro cha ambuye nchiyani ndithu paulo akuwauza akhristu akwa aefeso kunena kuti tisamangoyenda osamangoyenda osamangopembedza koma tidziwitsitse tizindikire chifuniro cha mulungu tidziwe kuti kodi mulungu amafuna chani kapena safuna chani tikatero tidziyenda malingana ndi mmenemo nde lero tikuphunziranso za chifuniro cha mulungu pa nkhani yokamba zodetsedwa kunena kuti ndi chifuniro cha mulungu kuti ifeyo tisamale pa nkhani za zinthu zodetsedwa tisamale ndi zinthu zodetsedwa tisamale ndi zinthu zodetsedwa titseke m'maso tipemphere woyera ndi wolemekezeka ndinu atate yehova mulungu wamphamvu zonse tadzanso pamaso panu lero khala nafe ndi kutitsogolera mu phunziro ili limene tikufuna tiphunzire za nkhani za zinthu zodetsedwa ndi zinthu zosadetsedwa khala nafe ndi kutitsogolera mu dzina ndi mphamvu ya khristu yesu tapemphera amen ndithu mu phunziro lathu la tsiku la lero tifuna tiphunzire za gawo lina la chifuniro cha mulungu kuti pa dziko lapansitu pali zinthu zosiyanasiyana pali machitidwe osiyanasiyana pali zakudya zosiyanasiyana pali nyama zosiyanasiyana ndithu pa zonsezi mu moyo wathu wa tsiku ndi tsiku monga akhristu mulungu wakumwamba amasiyanitsa kuti pali zinthu zodetsedwa ndiye pali zinthu zina zosatani zosadetsedwa ndiye ndi chifuniro cha mulungu wakumwamba kuti ifeyo tizisamalitsa pa nkhani ya zinthu zodetsedwa tidzidziwa kusiyanitsa ndi kuzindikira kuti ichi nchodetsedwa ichi nchosadetsedwa ichi nchodetsedwa ichi nchosadetsedwa osati kuti tizione zinthu zonse ngati zabwinobwino ndi zofanana ayi mulungu wathu wakumwamba afuna tidzikhala ife anthu oyera osati anthu otani odetsedwa tikhale anthu oyera ndi anthu osakhudzidwa ndi zinthu zotani zodetsedwa kudetsedwa ndithu ndi chinthu chimene mulungu wakumwamba chimamukhudza ndipo chikumukhudzabe mpaka na liti lero kudetsedwa ndi chinthu china chilichonse chanyasi pamaso pa mulungu chinthu china chilichonse chimene mulungu amachiona kuti ndi chanyasi ifeyo tikaona chinthu chimene sichikutikondweretsa timanyasidwa nacho kuti ndi chachani ndi chanyasi mwina mukuyenda munthu akuchoka uko inunso mukuchoka kuno mukuyang'anizana kenaka ungomuona walavula umanyasidwa chifukwa chimenecho ndi chani ndi nyasi ndiye mulungu wakumwamba pali zinthu zimene zimachitika pansi pano pali zinthu zimene zilipo pansi pano amati akaziyang'ana amanyasidwa amaona kuti ndi zachani ndi zanyasi ndiye zinthu zimenezo safuna ayi aziziona zikuchitika kapena zili pakati pa ana ake ndiye tikhala tikukambirana zinthu ziti zinthu zimenezo ezekiele 22 verse 26 akunena kuti

pakati pawo. Ndithu khalidwe ili losasiyanitsa pakati pa zinthu zodetsedwa ndi zinthu zosadetsedwa silinayambe leroyi. Ndithu mu chipembedzo linayamba ngakhale mu nthawi ya ana Israeli. Ndipo Mulungu amadandaula kudzera mwa mtumiki mwa mneneri Ezekieli kunena kuti ansembe kapena anthu amene anayika kuti adzisamalira adzidyetsa nkhosa za Mulungu ana Israeli amenewa samasamalitsa ndipo samaphunzitsa anthu samauza anthu samazindikiritsa anthu kusiyana kwa zopatulika ndi zosapatulika zodetsedwa ndi zosatani zosadetsedwa ndipo mulungu chinthu ichi sanakondwere nacho ndipo mulungu akunena kuti chifukwa cha kusaphunzitsa anthu kumeneku chifukwa cha kusauza anthu zimenezi chifukwa cha kusadziwitsa anthu zimenezi mulungu wakumwamba anadetsedwa pakati pawo ezekiel 22 verse 26

Tikachita mwachisawawa apa, Mulungu wa kumwamba sakondwera nazo ndipo Mulungu wa kumwamba amadetsedwa pakati pathu. Ndi chifukwa chake tikufuna tiphunzire lero za zinthu zodetsedwa ndi zinthu zosadetsedwa kuti zinthuzi tizichita nazo mosamala. ndiye pa nkhani ya zinthu zodetsedwa zi zili pa magulu awiri pali zinthu zodetsedwa zimene inu ndi ine tikuyenera kuti tizipewe titalikane nazo tisadzichite nazo kena kalikonse tisachite nazo kena kalikonse tizipewe titalikane nazo ndiye pali zinthu zina zodetsedwa zimene sitingazipeweyi koma timangoyenera kuti titani tichite nazo mosamala ndiye tiyamba kukambirana za zinthu zodetsedwa zimene ifeyo tikuyenera kuti tizipewe zingavute zingatani zingakhale bwanji koma ifeyo tiyesetse zinthuzo tizipewe ndiye tikuyamba ndi nkhani ya nyama zodetsedwa nyama zodetsedwa levitiko chapter 11 verse 1 mpaka na 8 akuti ndipo yehova ananena ndi mose ndi aroni nati nawo nena ndi ana aisraeli ndi kuti izi ndi zamoyo zimene muziyenera kumadya mwa nyama zonse zili pa dziko lapansi nyama iliyonse yogawanika chiboda nikhala yogawanikadi chiboda ndi yobzikula imeneyo muyenera kudya mulungu wakumwamba ndithu akuwauza ana aisraeli kunena kuti ndinalenga nyama zambirimbiri ku dziko lapansi kuli nyama zambirimbiri ndithu koma mwa nyama zimenezizi si zonse zimene mukuyenera kudya ayi pali zina mukuyenera kudya pali zina simukuyenera kutani simukuyenera kudya ndiye akufotokoza kuti mwa nyama za pa dziko lapansi mwa nyama za pa dziko lapansi zimene zimayenda ndi miyendo folo ndithu ngati achina ng'ombe nkhumba ndi azinzawo kunena kuti mwa nyama zimenezozo kuti mudziwe kuti nyama iyi tiyenera kudya ikhale ndi makhalidwe awiri awa nyamayo wani ikhale yogawanika chiboda komanso ikhale yobzikula kubzikula ndi khalidwe lodya chakudya kudya chakudya kungomeza kumeza kumeza kumeza ndiye nyama zikakhalakhala zimakhala ngati zimasanzanso nkuyamba kutani kutafuna khalidwe ili ndithu ndi limene mbuzi makamakanso imakhala nalo kuti ikadya idya masana aja ndithu ikakakhala mukhola madzulo aja imazibweretsanso zakudya zija mkamwa kumene kuja ndikutani ndikubzikula ikhalenso nyamayo yogawanika chiboda muchizungu anena kuti divided hoof kutanthauza kuti chiphazi chake chija chiphaziphazi chake chija chikhale chogawanika chisangokhala chiphazi chimodzi cha fulu iyayi chikhale chiphazi chogawanika ndiye mulungu anapereka maqualities awiri amenewo onena kuti nyama kuti inuyo mudye nyama yoti mudye ikhale yobzikula komanso ikhale yotani yogawanika chiboda mwachitsanzo chomveka bwino ndi mbuzi ndi ng'ombe chifukwa mbuzi mukayiyang'ana phazi lake lija linagawanika ndithu chonchi ndili logawanika Komanso ng'ombe mukayiyang'ana chiphazi chake chija ndi yogawanika komanso ng'ombe ndi mbuzi zimabzikula kotero ng'ombe ndi mbuzi ndithu tikhonza kudya malingana ndi mawu a mulungu palibe vuto lina lilonse ng'ombe ndi mbuzi sizodetsedwa koma mukamuyang'ana bulu mukamuyang'ane chiphazi chake chija mukachipeza kuti ndi chimodzi cha fulati basi chimodzi cha fulati sichogawanika kotero bulu sakuyenera kutani sakuyenera kudyedwa chifukwa chonena kuti ndi wosagawanika chiboda. Mulungu wa kumwamba ndithu akuwauza ana Israeli kuti si zonse zimene mukuziona mukuyenera kudya, pali zina mukuyenera kudya, zina simukuyenera kutani kudya. Koma izi zokha simuyenera kuzidya mwa zobzikulazo. Nde akuti nyama izizi simukuyenera kuzidya mwazotani? Mwazobzikulazo kapena zogawanika chiboda. Mukhoza kuipeza nyama kuti ndiyobzikula, mukhoza kuipeza nyama kuti ndiyogawanika chiboda, koma kuti munene kuti iyi tikuyenera kudya ikhale ndi makhalidwe onse awiri. Nde akufotokoza anena kuti ngamira sikuyenera kutani kudyedwa angakhale ibzikula koma yosagawanika chiboda. Ndithu bulu amabzikula Amabweretsanso chakudya mkamwa mwake nkumatafuna komano ali ndi chinthu chimodzi chokhacho chongobzikula koma phazi lake ndi losagawanika kotero bulu sakuyenera kutani kudyedwa. Muziyese zodetsedwa. Mukamuona bulu mudzimuona ngati chinthu chonyansa ikabwera ku nkhani yakudya kuti sakuyenera kutani sakuyenera kudyedwa. Ndi mbira ingakhale ibzikula koma yosagawanika chiboda muiyese yodetsedwa ndi kalulu popeza abzikula koma osagawanika chiboda ndiye nkumafunsa kuti kaphazi ka kalulu kaja koma munakaona munjira ina kalulu mchiboda chomwecho alibe kapena kuti alibe hufu koteronso sangakhale otani ogawanika chiboda zili mgulu losatani losadyedwa chimene chikuyenera kudyedwa chikhale ndi chiphazi ngati cha ng'ombe chija ndiye chikhale chiphazi chotani chogawanika pamene kalulu amabzikula inde koma olo ndi chiphazi chomwe chogawanikacho ali chani alibe ndi kalulu sodyedwa popeza abzikula koma wosagawanika chiboda muziyese mumuyese wodetsedwa ndi nkhumba popeza igawanika chiboda nikhala yogawanikadi chiboda koma yosabzikula nkhumba ndi yosadyedwa chifukwa phazi lake ndilogawanika inde koma nkhumba ikadya yadya simatani simabzikula muiyese yodetsedwa nyama yace musamayidya mitembo yake musamayikhudza muziyesa yodetsedwa ndithu pa nyama za miyendo folo zimenezi chimene tikuyenera kudya ndi chokhacho chimene chimabzikula komanso chili ndi chiphazi ndithu ngati cha ng'ombe chija koma chogawanika chimenecho nchimene mulungu wakumwamba akunena kuti ndiye choyenera kuti ife titani tidye ngati sikhala ndi ziwiri zimenezi tichiyese chonyasa ndi chodetsedwa tisadye ngakhale mitembo yake tisayikhudze ndi zinthu zotani ndi zinthu zodetsedwa levitiko 11 vesi 9 mpaka 12 akuti mwa zonse zili m'madzi muyenera kumadya izi zili zonse zili nazo zipsepse ndi mamba m'madzi mnyanja ndi m'mitsinje zimenezo muyenera kumadya koma zili zonse zilibe zipsepse ndi mamba mnyanja ndi m'mitsinje mwa zonse zokwawa za m'madzi mwa zamoyo zonse zili m'madzi muziyese zonyasa inde muziyese zonyasa musamadya nyama zawo mitembo yawo mitembo yawo ikunyasireni zili zonse zopanda zipsepse kapena mamba m'madzimo muziyese zonyasa atatha kupereka zakumtunda zija kunena kuti tidye zimene zili zogawanika chiboda komanso zimene zimabzikula mulungu wakumwambano akufotokoza za zinthu zimene zimapezeka m'madzi akunena kuti pa zinthu zimene zimapezeka m'madzi zimene tikuloledwa kuti tidye zimene zili zabwinobwino ndi nyama kapena kuti zinthu zimene zili ndi mamba komanso zipsepse kapena kuti zili ndi mascales komanso mafins mascales ndithu ndi mamba aja mafins ndi chipsepse chija chimakhala kumbuyo kwa chani chija kwa nsomba mwachitsanzo mukaona mcheni mukaona chambo ali ndi mamba komanso ali ndi chani ali ndi chipsepse koma mukaona mulamba uli ndi chipsepse koma ulibe mamba zimenezo ndi zosadyedwa muziyese zonyasa ndi zotani ndi zodetsedwa levitiko 11 verse 13 mpaka 19 akuti ndipo mwa mbalame muziyese zonyasa izi mbalameno anangotchula chani anangotchula mitundu yake kuti iyi osadya iyi osadya iyi mudye iyi mudye sanapereke ma qualities otani osiyanitsira ndipo mwa mbalame muziyese zonyasa izi sizoyenera kuzidya zonyasa ndi izi mphungu ndi nkhwazi ndi chikambi Ndi muimba ndi mphamba mwa mtundu wace, khungubwi mwa mtundu wace, ndi nthiwatiwa, ndi chipudo, ndi kakowa, ndi kabawi mwa mtundu wace, ndi nkhutunkhutu, ndi swankhono, ndi mantchichi, tsekwe, vuwo, ndi dembu, indwa, ndi chimeza, monga mwa mtundu wace, ndi sadzu, ndi mleme. Ndithu mbalame zonse zatchulidwazi ndi zotani? Ndi zodetsedwa, sitikuyenera kutani? Sitikuyenera kudya. Koma mbalame zonse zimene sizinatchulidwe tikhonza kutani? Tikhonza kudya. Apa Mulungu anangotchula zimene zili zonyasa, zimene inu ndi ine sitikuyenera kudya. Zina zonse kupatula zimene watchulazi tikhoza kutani? Tikhonza kudya. palibe vuto levitiko 11 verse 20 mpaka 23 akuti zokwawa zonse zakuuluka zokhala ndi miyendo inayi muziyese izi zonyasa koma muyenera kudya izi mwa zokwawa zonse zakuuluka zokhala ndi miyendo inayi zokhala ndi miyendo pa mapazi awo yakutumpha nayo pansi mwa zimenezi muyenera kudya izi dzombe mwa mtundu wace ndi cilimamine mwa mtundu wace ndi njenjete mwa mtundu wake ndi tsokonombwe ndithu ngakhale ku dzinthu tidzinthu timene timauluka kapena kuti ma insects mulungu wakumwamba akunena kuti zimene tikuyenera kudya ifeyo ndi zimene zili ndi miyendo folo komanso zili ndi miyendo yotani yolumphira ngati mmene zilili chani mmene zilili dzombe komano ndithu mukayang'ana ngumbi ngumbi ilibe miyendo yotani yolumphira mukayang'ana mafulufute alibe miyendo yotani yolumphira zimenezo tiziyese zonyasa ndi zodetsedwa sitikuyenera kutani sitikuyenera kudya levitiko 11 verse 41 mpaka 43 akuti ndipo zokwawa zonse zakukwawa pa dziko lapansi zikhale zonyasa musamazidya zonse zoyenda chafufumimba ndi zonse za miyendo inayi kapena zonse zokhala nayo miyendo yambirimbiri ndi zokwawa zonse zakukwawa pansi musamazidya popeza ndizo zonyasa musamazinyasitsa ndi chokwawa chilichonse chakukwawa musamadzidetsa nazo kuti mukadzipse nazo apano akukamba za njoka achina bongololo achina ziyabwe ndi zina zonse kuti china chilichonse chimene chimakwawa ndi mimba zili ndi miyendo ambirimbiri achina gondo achina chani achina buluzi kumapitako zinthu zimenezo zonsezo palibepo chakudya tiziyese zotani zonyasa ndi zodetsedwa tisamazidetsa nazo zinthu zimenezi ndi kuzipsa nazo ndithu zinthu zimene tikuyenera kupewa tizipewe zingavute zingatani levitiko 11 verse 29 mpaka 32 akuti ndipo izi ndi zimene muziziyesa zodetsedwa mwa zinthu zokwawa zakukwawa pansi likongwe ndi mbewa ndi msambulu mwa mtundu wace ndi gondwa ndi ng'azi ndi buluzi ndi dududu ndi mfuko izi ndi zimene muziyese zodetsedwa mwa zonse zakukwawa Aliyense azikhudza zitafa adzakhala wodetsedwa kufikira madzulo, ndipo chilichonse chakufa cha izi chikagwera kanthu, kanthu kadzakhala kodetsedwa, ngakhale chipangizo chamtengo, kapena chovala, kapena chikopa, kapena thumba, Chipangizo chilichonse chimene agwira nacho ntchito achiviyike m'madzi ndipo chidzakhala chodetsedwa kufikira madzulo, pamenepo chidzakhala choyera ndithu. Mulungu wakumwamba akufotokoza, kunena kuti, Pa zinthu zimene zili padziko lapansi, nyama zimene zili padziko lapansi, pali zodetsedwa nde pali nyama zotani pali nyama zabwinobwino nde zikachitika kuti nyama zodetsedwazi zafa zagwera pena pake chinthu chonse chimakhala chotani chodetsedwa tinayenera kuchipanga chani kuchipanga clean ndipo chidzakhala choyeretsedwa akafika madzulo akufuna kufotokoza kuti chani mulungu wakumwamba amamva nyasi pa zinthu zimene zatchulidwa zija kuti ndi zachani ndi zanyasi ndipo pamene ife tichita nazo zinthu zimene zijazi timakhalanso otani timakhala odetsedwa ndiye tikayesetse moyo wathu kutalikana nazo zinthu zotanizi zinthu zodetsedwazi kuti mulungu wakumwamba tikamakhala naye tikamayenda naye tisamakhale ndi nkhani iliyonse yokhudza zinthu zotani zinthu zodetsedwa zinthu zimenezozo tikamachita zikamachitika mulungu wakumwamba zimamunyasa ndipo amanyasidwanso ndi ife amene tikuchita zinthu zimenezi levitiko 11 verse 46 mpaka 47 akuti ichi ndi chilamulo cha nyama ndi cha mbalame ndi cha zamoyo zonse zakuyenda m'madzi ndi cha zamoyo zonse zakukwawa pansi kusiyanitsa pakati zodetsa ndi zoyera ndi pakati pa zamoyo zakudya ndi zamoyo zosadya akuti ichi ndi chilamulo cha nyama zonse za pa dziko lapansi kusiyanitsa pakati pa zodetsa ndi zosatani zosadetsa kusiyanitsa pakati pa zodyedwa ndi zosatani ndi zosadyedwa kutanthauza kuti ndithu mulungu wakumwamba akamayang'ana pa dziko lapansi amaona zinthu zoti inu ndi ine tidye ndipo pali zinthu zoti inu ndi ine tisatani tisadye ndiye chilamulo chimenecho anachipereka kuti ife tichidziwe ndipo tidziyenda malingana ndi muti m'menemo si nkhani yongodya china chilichonse monga mmene tafunira ayi koma tidye malingana ndi mmene mulungu wakumwamba wanena kuti ichi idyani ichi ayi ichi idyani ichi ayi ndipo ifeyo tikuyenera titsatire zimenezo ndiye pali zinthu zina zimene zili zodetsedwa komano si nyama komano timangoyenera kuti tichite nazo mosamala levitiko 18 verse 20 kenako 22 mpaka 23 akuti usagona naye mkazi wa mnansi wako kudetsedwa naye limodzi usamagonana ndi mwamuna monga amagonana ndi mkazi chonyasa ichi ndipo usamagonana ndi nyama iliyonse kudetsedwa nayo ndithu mulungu wakumwamba akunena kuti pambali pa nyama zodetsedwa zija pali zinthu zinanso zimene zimachitika zili zodetsedwa zoti ifeyo tikuyenera kutani tikuyenera kuzipewa ndizo chigololo china chilichonse chimene ife tingachite timakhala odetsedwa komanso pamene mamuna akugonana ndi mamuna mnzake monga achitira ndi mkazi amakhala odetsedwa komanso pamene mkazi kapena mamuna agonana ndi nyama amakhala odetsedwa. Zinthu zimenezi zisapezeke pakati pathu, tizipewe. Levitiko 18 verse 20 mpaka 22 kafika 23 akunena momveka bwino kuti usagona naye mkazi wa mnansi wako kudetsedwa naye limodzi usamagonana ndi mwamuna monga amagonana ndi mkazi chonyasa ichi ndipo usamagonana ndi nyama iliyonse kudetsedwa nayo kapena mkazi asamaima pa nyama kugonana nayo chisokonezo choopsa ichi ndithu izizi pambali poti ndi tchimo pambali poti ndi kusamvera mulungu pamakhalanso kudetsedwa zinthu zimenezi inu ndi ine tikuyenera kuti tizitani tikuyenera kuti tizipewe levitiko 18 verse 24 mpaka 26 kenako verse 28 akuti Musamadzidetsa nacho chimodzi cha ichi, pakuti amitundu amene ndiwapitikitsa pamaso panu amadetsedwa nazo zonsezi. Dziko lomwe lidetsedwa chifukwa chake ndililanga, ndi dzikoli lisanza okhala m'mwemo. Koma inu muzisunga malemba anga ndi maweruzo anga, osachita chimodzi chonse cha zonyasa izi, ngakhale wa m'dziko, ngakhale mlendo wakugonera pakati panu mulungu wakumwamba akunena kuti mu dziko ili la kenani mmene mukalowa anthu amene ali mmenemo amachita zonyasa zosiyanasiyana amadetsedwa nazo zonsezi koma inuyo anthu anga musakhale nawo mmakhalidwe ndi mmachitidwe amenewo chifukwa dziko limene lichita zimenezi lidetsedwa dziko limenelo ndimalilanga ndi wapitiriza kunena kuti vesi 28 lingakusanzeni inunso dzikoli polidetsa inu monga linasanza mtundu wa anthu wokhalamo musanafike inu ndithu dziko limene ladetsedwa ndi zonse zimene mulungu afotokoza lija mulungu sakondwera nalo ndipo amalilanga ndipo limasanza amene okhala muti okhala mmenemo mulungu ankachenjeza ana a israeli kuti pa nkhani ndakuuzani ya zinthu zodetsedwa zinthu zosadetsedwa mukuyenera ndithu kuchita nayo mosamala musayesere kunena kuti iyayi mwakuti mwakuti mm zinthu zodetsedwa zomwe ndanena kuti zodetsedwa zikhale zodetsedwa ndipo muchite nazo monga zodetsedwa mutalikane nazo titatha kuona zinthu zodetsedwa zimene tikuyenera kuti tizipewe zimene tikuyenera kuti titalikane nazo palino zinthu zina zodetsedwa zimene sitingazipewe sitingatalikane nazo zimene ndithu pakupita kwa nthawi timakhala tikukumana nazo ndiye zinthu zimenezi ndi ziti ndipo tikuyenera kuchita chani zinthu zimenezi nzonena kuti zikachitika tinayenera kuchita nazo motani mosamala zimene zingatheke kuti tipeweretu tisazichite ngati zodya nyama zodetsedwa zija zomakhala nazo nyama zodetsedwa zija kumapeto kwake zipezeka kuti zife ife tizigwira mitembo yawo tizidetsedwa zimene zija tikuyenera kuti tizitani tizipewe koma pali zina zimene sitingazipewe komano tikungoyenera kuchita nazo mosamala zikati zatani zikati zachitika levitiko 17 verse 15 akuti ndipo aliyense wakudya yakufa yokha kapena yodyiwa kuthengo ngakhale ndiye wa mdziko kapena mlendo azitsuka nsalu zace nasamba ndi madzi nadzakhala wodetsedwa kufikira madzulo pamenepo adzakhala otani oyera akuti chikachitika kuti upezeka kuti munthu wadya imene inagwidwa ndi chilombo kapena kuti imene inangofa yokha umakhala odetsedwa ndipo chimene ukuyenera kuchita ukuyenera kuti usambe utsuke zovala zako usambe kapena kuti ukhale clean ndipo udzakhala odetsedwa mpakana madzulo chimene afuna kukamba ndi chani chimene afuna kukamba ndithu nchonena kuti pamene tikupanga zinthu zimene mulungu akumwamba amaziona kuti zodetsedwa tikupanga zinthu zimene mulungu akumwamba amaziona kuti ndi zanyasi ndiye kuti chithunzithunzi cha nyasi ichi chichoke pa ife pamaso pa mulungu tikuyenera kuti tizipange clean tisambe tikasamba ngakhale tisambe mulunguyo sangangofika kuyiwala zinthuzo ndikutha pompopompo pakuyenera kuti kapite kanthawi nchifukwa chake akunena kuti udzakhala odetsedwa kapena kuti mnjira ina ndidzakuonabe wanyasi kapena kuti waumve kufikirana chani kufikirana madzulo ndiye zikachitika kuti talowa mu zinthu zoti tadetsedwa tinayenera kuti ndithu tisamalitse tisambe tizipange clean ndipo tizakhala odetsedwa mpaka chani mpakana madzulo ndithu zinthu zimene sitingapewe kuti zachitika mwina mwa ngozi tadetsedwa nkhani yake ndiyonena kuti tisambe tizipange chani tizipange clean tizipange wash Ndithu tikhale anthu a clean. Mulungu wakumwamba amamva nyasi, amamva umve. Pakuchifukwa chimenecho anthu ake amene tasankha kutsatira tinayenera kuti tidzidziwa kuti tikhale mmoyo wachani wa clean pa zinthu zimene zatizungulira, zinthu zimene tikuchita komanso pa zinthu zimene tikutani pa zinthu zimene tikudya pa ichi sikuti ndikutanthauza kuti udye nkhumba ndiye ukadya nkhumba ukasambe ukhala odetsedwa mpaka madzulo iyayi ndikukamba za zinthu zimene sitingapewe kapena zoti zachitika mwachani zachitika mwangozi ndiye ndithu pali zodetsedwa zina zimene inu ndi ine sitingazipewe ndithu zimatani zimachitika mwachitsanzo mwachitsanzo chilamulo chikunena kuti pamene wagwira mtembo kapena kuti wagwira thupi la munthu wakufa umakhala otani odetsedwa ndithu sitingazipewe tikuyenera pa nthawi ina yake tidzagwire ndithu mtembo ngati anzathu akuchipatala ndi ena ambiri ndithu tikuyenera kuti tidzagwire mtembo pakachitika ngozi timagwira mtembo zimene zija sitingazitani sitingazipewe komano zikachitika tichite nazo mosamala mawu akunena kuti tikasambe tizitsuke thupi lathu tisambe ndi kuchapa zovalazo kuti tikhale achani akilini ndipo tidzakhala odetsedwa kapena kuti tidzaonekabe ngati anyansi kufikirano chani madzulo chimene chikuchitika ndi chani pamene chanyansi china chilichonse chachitika mulungu wakumwamba amanyansidwa monganso inu ndi ine timanyansidwa ndi chani ndi chinthu chanyansi ndingoyerekeza kunena kuti inu mumuone munthu adzikhotsomola chonchi kenako atangomaliza adzikupatsanino moni mumva bwanji mkati mwanu mumva nyansi mumva umve mwinanso mukana kuti iyayi akulu mukungochokera pokhotsomola pompano mkono umene mundigwirire ine ndithu mudikira kuti akulu amenewa apite akasambe m'manja koma ngakhale angasambe m'manja sikuti inu mukangoyiwala pompopompo basi mudikira papitirize kanthawi kenako basi mwayiwalano mkono uja muwonano kuti uli chani uli clean ndithu ndi chinthu chofanana ngati chimenecho chimene mulungu wakumwamba akunena zoti tipewe zonyansa zonse za nyansi zonse tipewe koma zimene zingachitike kuti sitingapewe zikachitika tizipange clean kapena kuti tizipange wash ndithu mulungu wakumwamba amafuna akamationa adzitisekerera adzikondwera nafe osati adzichita nyansi adzichita umve chifukwa cha zinthu zimene ife tadya chifukwa cha zinthu zimene ife tachita ayi zinthu zoti tipewe tipewe zimene sitingapewe tichite nazo mosamala pakuzipanga chani pakuzipanga clean pali zinthu zambirimbiri zodetsedwa zimene ifeyo sitingathe kupewa koma tikungoyenera kuchita nazo motani mosamala pali nthenda zina ukadwala ndithu umakhala odetsedwa tikungoyenera kukhala otani kuchita mosamala ndipo pa ichi sitinganene kuti mbali imene imativuta chifukwa pakusamba tsiku ndi tsiku ngati tinadetsedwa mwangozi ndekuti akamafika madzulo timakhala tatani tayeretsedwa ngati tinagwira china chake chodetsedwa sitinadziwe pakusamba tsiku ndi tsiku ndiye kuti akamafika madzulo timakhala tatani tayeretsedwa ndithu tipewe zinthu zonyansa zimene mawu a mulungu akutinena kuti ndi zodetsedwa ndipo tisachite nazo kena kalikonse ndipo tikhale moyo okhala anthu akilini nthawi zonse pa mateyu chapter 15 verse 1 mpaka 20 pali nkhani pamenepo pamene yesu khristu anali ndi ophunzira ake ndiye afarisi ankamunena yesu khristu kuti ndifukwa chani ophunzira anu amadya osasamba manja akulumpha miyambo ya makolo ndiye yesu khristu akuti chifukwa chani mumalumpha malamulo a mulungu chifukwa cha miyambo ya makolo chifukwa mawu a mulungu malamulo a mulungu akunena kuti uzilemekeza atate wako ndi amako koma inuyo mumafewetsa malamulo a mulungu ndi kuwasiya anthu amene amachitira mwano makolo. Kotero, mukapitira nayo nkhani yawo, akunena kuti Yesu Khristu anayeretsa zonse. Kotero, kudya chakudya osasamba manja si vutoyi, sikotani, sikodetsedwa. Chimachitika ndi chani? Ayuda anayika miyambo yawo ya makolo mu chipembedzo. Ndiye imodzi mwa miyambo imene anayika inali yonena kuti munthu akadya chakudya, akagwira chakudya osasamba manja amakhala munthuyo wotani munthuyo odetsedwa ndiye apa mmene yesu khristu ankanena kuti ndipo kotero yesu khristu anayeretsa zonse samakakamba za nkhumba samakamba za mafulufute samakamba za abombe amakamba za kugwira chakudya osatani osasamba m'manja ayuda ndi afarisi ndi ena onse amadziwa zinthu zodetsedwa ndi zinthu zosadetsedwa ndipo zinthu zosadetsedwa sizimapezeka pakati pawo chakudya ichi chimene ophunzira ankagwira osasamba manja sinali nkhumba iyayi sanali bombe iyayi chinali chakudya chabwinobwino monga mwa malamulo a mulungu koma ankanena kuti ukachigwira osasamba manja limakhala uchimo kuti watani wadetsedwa koma yesu khristu ananena kuti iyayi umenewo ndi mwambo wa makolo si lamulo la ndani si lamulo la mulungu nde nkhani imene ili pa mateyu chapter 15 verse 1 mpaka 20 ndiyokamba zogwira chakudya chabwinobwino chololezedwa ndi mulungu chija koma osasamba manja komanso pa machitidwe a atumwi chapter 10 verse 11 mpaka 28 pali nkhani imene petulo anaona chinsalu chikutsika kuchoka kumwamba ndipo munali zamoyo zonse zosiyanasiyana zamoyo zonse zosiyanasiyana zinali pamenepo ndiye anamva mawu onena kuti tenga nuphe nudye ndiye petulo anakana kuti ayi ineyo chibadwireni chikulireni changa sinadyeko zinthu zotani zinthu zodetsedwa chimene chisonyeza kuti chinsalu chija chinayikidwapo zinthu zotani zodetsedwa zimene chinayikidwa mchilamulo chonena kuti zinthu izi zotani zodetsedwa chifukwa chake petulo atayang'ana anaona kuti iyayi malingana ndi chilamulo chathu ndi mmene tinaphunzirira zinthu zimene zili apa zodetsedwa ine sinditani ine sindingadye ndiye akuti zimene zija zinachitika kangati kokwana katatu kenako petulo anadzidzimuka kenako anayamba kudzu- kuganizira kuti kodi zimene zijazi zikutanthauza kuti chani anayamba kulingalira petulo akuchita kunena kuti ndinkadabwa kuti kodi zimene zizi zikuchitika chifukwa cha chani komano pakulingalira pakusinkhasinkha anaona anthu amitundu akubwera kwa iye anyamata ndithu okwana atatu zija anaziona m'masomphenya zinachitika katatu Anaonanso ndithu anyamata okwana atatu ochokera kwa amitundu akubwera kwa iye, ndipo conclusion imene Petulo anapanga ni yonena kuti Mulungu wakumwamba walandiranso anthu achani amitundu. Chosangalatsa nchonena kuti mwini wake amene analandira vumbulutsoli, mwini wake amene anaona masomphenyawa, anamvetsetsa kuti nkhani imene inali apa inali yonena kuti Mulungu watsegula chitseko ngakhale kwa amitundu koma zachisoni amene vumbulutso ili sinabwere kwa ife timangowerenga timatanthauzira kunena kuti mulungu akumamuuza petulo kunena kuti akhonza kudya chinthu china chilichonse koma ayi nkhani inali apa inali nkhani yokamba za anthu amitundu kuti nyama zija inde ndi zodetsedwa zakuti zakuti zija inde ndi zodetsedwa komano mulungu wakumwamba wamasula andani wamasula amitundu ndipo petulo mmene ankabwera kunabwera anthu atatu sikunabwere nkhumba sikunabwere abombe sikunabwere akalulu kunabwera anthu ndipo petulo analandira ndani anthu kukanabwera nkhumba mwina tikanati e kukanabwera abombe mwina tikanati e koma atatha kuona masomphenya anabwera uku ndi anthu ndipo petulo anamvetsetsa kuti nkhani inali apa si nkhani yokadya nkhumba yayi koma inali yondiuza kuti izi ndi zodetsedwa mwaziona komano mulungu wakumwamba wamasula anthu a mitundu chifukwa aisraeli mchilamulo chawo anauzidwa kuti anthu a mitundu asamakhale nawo pamodzi asamapange nawo bizinesi ina iliyonse chifukwa a mitundu ndonani ndodetsedwa koma yesu khristu atadza anabwera nadzamasula amitundu kuti tsopano tonse tikhoza kulowa mu ufumu wa mulungu chifukwa yesu khristu sanabwere kudzayeretsa nkhumba milamba ndi akalulu ayi anabwera kudzayeretsa munthu sanabwere kudzafera nyama zodetsedwa kotero tikuyenerabe kusunga chilamulo ichi cha zinthu zodetsedwa ndi zinthu zosatani ndi zinthu zosadetsedwa ndithu abale anga mulungu wakumwamba akufuna ifeyo tikhale anthu osamalitsa pa zinthu kapena kuti pa nkhani zodetsedwa zinthu zimene zanenedwa kuti zodetsedwa ifeyo tisachite nazo kena kalikonse tizisiye ndipo pamene zachitika kuti tadetsedwa tikhale anthu akilini tisambe titsuke tichape zovala zathu mulungu wakumwamba amamva nyasi ndipo safuna nyasi zimenezo adzizimva ndife amene tasankha kukhala anthu ake. Ndithu nthawi zambiri timakonda kugwiritsa ntchito mtumwi Paulo amene amaoneka ngati kuti amakamba zonena kuti zimalamulo zimenezi zinapita zilibe ntchito, zimalamulo za Mose zimenezi zinapita zilibe ntchito, sitikusowekanso kutsatira malamulo amenewa. Koma tamverani apa chifukwa isife anthu oyambirira kumumva Paulo mosakhala mmene Paulo amatani amachitira chifukwa ngakhale munthawi ya paulo anthu amamuona paulo kuti amaphunzitsa kuti chilamulo cha mose chilibe ntchito ina iliyonse chilamulo cha mose sichimasowekanso kusungidwa pamene yesu khristu anafa ndipo inati nthawi pamene paulo atatha kulalikira kwa amitundu anabwerera ku yerusalemu machitidwe ya atumwi chapter 21 verse 20 mpaka 24 akunena kuti Ndipo pamene anazimva, analemekeza Mulungu, nati kwa iye, Taonani, m'bale, kuti ambirimbiri mwa Ayuda akhulupirira, ndipo ali nacho changu onsewa cha pachilamulo, ndipo anamva za iwe kuti uphunzitsa Ayuda onse a kwa amitundu apatukane naye Mose, ndi kuti asadule ana awo kapena asayende monga mwa miyambo Nchiyani tsono? Adzamva ndithu kuti wafika, chifukwa chache uchite ichi tikuuza iwe, Tili nao amuna anai amene anawinda, amenewa uwatenge, nudziyeretse nao pamodzi, nuwalipirire kuti amete m'mutu, ndipo adzadziwa onse kuti zomveka za iwe zachabe, koma kuti iwe wekhanso Uyenda molunjika, nusunga chilamulo. Pamenepo Paulo anatenga anthuwo, ndipo m'mawa mwake, m'mene anadziyeretsa nawo pamodzi, analowa m'Kachisi, nauza chimalizidwe cha masiku a kuyeretsa, kufikira adawaperekera iwo onse mtulo. Iyitu ndithu inali nthawi imene Paulo anali kufika tsopano. ku yerusalemu ndiye mbiri inali itamveka kuti panali ayuda ena amene amakhala kwa anthu achani kwa anthu a mitundu pokalalikidwa za yesu khristu paulo anali kuwauza za zinthu zimene samayeneranso iwo kutani kuchita kuphatikizirapo chani kuphatikizira mdulidwe komano anthu pokumumva paulo amamumva ngati kuti akunena kuti chilamulo cha mose chonse chija chilibenso ntchito sakuyenera kuchitani kuchitsatira yayi ndi atafika ku yerusalemu anzake anamuwuza kuti mbiri imene taimva ndi yabwino kuti ngakhale amitundu alandira mulungu wakumwamba komano pakati pathu pano pali ayuda amene alandira chikhristu kapena akhulupirira yesu khristu ndipo ali nacho changu chakusunga chilamulo komano anthu akukutenga iweyo ngati kuti ukumalamula ndi kuphunzitsa kuti anthu asasungenso chani chilamulo cha mose nde akuti pofuna kuwaonetsa anthu kuti ganizo limene anali nawo chithunzithunzi chimene anali nacho chokhunza paulo chonena kuti samasamalanso chilamulo cha mose chinali chachabe sichinali zoona anamuuza paulo kuti pali anthu amene akupanga za mchilamulo cha mose ndithu anawinda ndipo masiku awo akwana akuyenera kuti atani ayeretsedwe nde iweyo ulowe nawo mwambo umenewu kuti utani uchite nawo ukalowa nawo ndikuchita nawo anthuwa, Ayudawa, azindikira kuti iyayi, zimene anazimva zokhudza iwe si zoona chifukwa wasunga nawo chilamulo cha ndani? Chilamulo cha Mose. Ndipo Paulo sanatsutse, anachita nawodi. Chimene chinachitika ndi chani? Paulo amadziwa kusiyanitsa zimene zinakwaniritsidwa ku chilamulo zokhunza Yesu Khristu ndi zimene sizinatani? Sizinakwaniritsidwe. Koma anthu pomuona amangopanga generalize kuti china chilichonse chinatani? chinakwaniritsidwa koma paulo amadziwa kusiyanitsa chinthu chimene akhristu ambiri lero chimativuta kutani kusiyanitsa pali zinthu zimene yesu khristu anabwera zinakwaniritsidwa zinakwana ndiye pali zinthu zimene sizinakwaniritsidwe ndipo zikuyenera kuti zizipitirira kuchitikabe ndipo chimodzi mwa icho nchonena kuti nkhani ya zodetsedwa yesu khristu sanabwere kudzayeretsa zinthu zodetsedwa anabwera kudzayeretsa munthu amene anali otani anali ochimwa ndi otayika zinthu zodetsedwa ndi zodetsedwabe mileme ndi yodetsedwabe mbewa ndi zodetsedwabe njoka ndi zodetsedwabe ndithu zimenezo sitikuyenera kutani sitikuyenera kudya ndipo pa zinthu zimene sitingapewe tikuyenera tichite nazo mosamala tikhale anthu akilini Ezekieli 39 verse 24 akuti ndinachita nawo monga mwakudetsedwa kwawo ndi monga mwakulakwa kwawo ndipo ndinawabisira nkhope yanga abale anga nkhani yodetsedwa iyi mulungu amakhala nayo serious ndithu ndipo tikakhala anthu odetsedwa amachita nafe monga mwakudetsedwa kwathu ndipo mulungu akunena kuti ndinachita monga mwakudetsedwa kwawo ndinabisira chani nkhope yanga si chinthu chapafupi tisachitenge chinthu chopepukayi tisamale pa nkhani za zinthu zodetsedwa mmene mulungu amapereka malamulo onse aja ku levitiko amafuna kuti ndithu ifeyo tidzidziwa mmene tikuyenera kukhalira ndi kuyendera ndi kuti tiyende muti Tiyende mmenemu, Hagai 2 vesi 13 mpaka 14 akuti, Pamenepo Hagai anati, Munthu wodetsedwa ndi mtembo akakhudza kanthu ka izi, kodi kali kodetsedwa kanthuka? Ndipo ansembe anayankha nati, Kadzakhala kodetsedwa. Ndipo Hagai anayankha nati, Momwemo anthu awa, ndi momwemo mtundu uwu pamaso panga. Hagai analandira uthenga wochokera kwa Mulungu kuti ana a israeli sakusamalitsanso pa nkhani za zinthu zotani zodetsedwa ndiye anakafunsa ansembe kuti kodi chinthu chikakhala chodetsedwa ndi kukhudza chinthu choyera choyeracho chimakhala choyera kapena chodetsedwa chimakhala chotani chimakhala chodetsedwa chimene chili choyera chinalina kukhalabe choyera chikagundana ndi chodetsedwa chimakhala chotani chodetsedwa nde kuti momwemonso mtundu uwu umene ukuchita zinthu zodetsedwa umene sikusamala pa nkhani zodetsedwa wakhala otani wakhala odetsedwa chinthu chimene mulungu wakumwamba sanakondwere nacho ndipo samakondwera nacho ati yehova ndi momwemo ntchito iliyonse ya manja awo ndi ichi achipereka chili chotani chili chodetsedwa nde akuti ana a israeli atamakhala moyo wodetsedwa ndi kusasamala kena kalikonse ndi kumagwira zinthu zopatulika ndi kumapanga zinthu zopatulika ntchito za manja awo zinakhalanso zotani zodetsedwa zopereka zawo zinakhalanso zotani zodetsedwa ati yehova ndi momwemo ntchito iliyonse ya manja awo ndi ichi achipereka chili chodetsedwa abale anga titalikane nazo zinthu zotani zinthu zodetsedwa yesaya 66 verse 15 mpaka 17 akuti pakuti taonani yehova adzafika m'moto ndi magaleta ache adzafanana ndi kavuluvulu kubwenzera mkwiyo wache ndi ukali ndi kudzudzula ndi malawi a moto pakuti yehova adzatsutsana ndi moto ndi lupanga lache, ndi anthu onse, ndi ophedwa a Yehova adzakhala ambiri, iwo amene adzipatulitsa nadziyeretsa, kuti amuke kuminda tsatane tsatane, ndi kudya nyama ya nkhumba, ndi chonyansa, ndi mbewa, adzathedwa pamodzi, ati Yehova. Ndithu tisaione nkhaniyi ngati ndi yophweka, tisaione nkhaniyi ngati ndi yaing'ono, kuti aa nkhumbayo, nkhumbayo, ndithu nkhani yonse ya nyama zodetsedwa ifeyo tikuyenera osadya, kuzisiya osachita nazo kanthu kena kalikonse 1 korinto 3 verse 16 mpaka 17 akuti kodi simudziwa kuti muli kachisi wa mulungu ndi kuti mzimu wa mulungu agonera mwa inu ngati wina aononga kachisi wa mulungu ameneyo mulungu adzamuononga pakuti kachisi wa mulungu ali opatulika ameneyo ndithu ndithu matupi athuwa ndi kachisi wa mulungu sitimayenera ndipo sitikuyenera

tikadziwe ndi kusiyanitsa ndi kuzindikiritsana kuti izi ndi zoyera izi ndi zodetsa izi ndi zopatulika izi ndi zosapatulika ndithu mulungu akumwamba akuyembekezera kuti tikayende malingana ndi mawu ake kuphatikiziranso kupewa zinthu zimene zili zodetsedwa levitiko 11 verse 44 pakuti ine ndine yehova mulungu wanu potero dzipatuleni ndipo Muzikhala oyera, pakuti ine ndine woyera. Mulungu wathu amene timpembedzayu ndi woyera, ndipo monga Atate wathu amene ali woyera, ifenso ana ake tinayenera kukhala woyera ndi kutalikana nazo zinthu zonse zimene zili zotani zodetsedwa, nyama zonse zodetsedwa, makhalidwe onse onyasa ngati zigololo, zina zonse Titalikane nazo, tikhale oyera, monga Atate wathu wa Kumwamba, Machitidwe 3 vesi 17 ndi 19 Ndipo tsopano, abale, ndidziwa kuti munachichita mosadziwa, monganso wakulu wanu, chifukwa chake lapani, mwinatu ndikutheka mwakhala m'moyo omangoyenda chiyendeyende, omangodya zina zilizonse, mwina munachichita ichi mosadziwa, chifukwa chake lapani, bwererani, kuti afafanizidwe machimo anu, kuti zidze nyengo za kutsitsimutsa zochokera ku nkhope ya Ambuye. Ndithu, pa nthawi ya kusadziwa, Mulungu wa Kumwamba analekerera, koma tsopano akulamulira wina aliyense abwere ku kulapa. Monga anthu a Mulungu amene tili kachisi wa Mulungu, tikuyenera tidzisiyanitsa pakati pa zopatulika ndi zosapatulika, zoyera ndi zosayera. zodetsa ndi zosadetsa. Mulungu wa Kumwamba amasiyanitsa pa nyama zimene ife timatani timadya kuti izi nzodetsa, izi nzosatani, nzosadetsa. Ndipo kusiyanitsa anakuyambira ngakhale pa chiyambi, ngakhale ku Genesis, ngakhale nthawi imene Nowa amalowetsa zinthu mchombo, anamuuza kuti nyama zonse zodetsedwa zilowe ziwiri ziwiri ziwiri ziwiri, nyama zosadetsedwa zilowe zingati mapeya 7 7 7 7 Ndithu Mulungu wa Kumwamba analekanitsa ndi kudziwa kulekanitsa pachiyambi pomwe ndithu ku Genesis, ndipo anthu onse a Mulungu anayenera kukhala nkumadziwa chimenechi kuphatikizirakonso Nowa, abale anga, nyamazi, chokudya, si china chilichonse koma zokhazo zimene Mulungu wa Kumwamba wanena. Ku Levitiko kuja Mulungu amadzangochilemba kuti chipite chikhala chikudziwika pakati pa anthu amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa koma amene sakhulupirira adzalangidwa tidzapulumuka bwanji ife tikapanda kusamalira chipulumutso chachikulu chotere ndithu tikuyenera kukhulupirira kuti ndithu pali zinthu zodetsedwa zinthu zosadetsedwa ndipo monga mkhristu tikuyenera pa nkhani imeneyi kuchita nayo mosamala zikomo kwambiri kuti mnayi pamene kwa nthawi imodzi titseke maso tipemphere oyera ndi olemekezeka ndinu atate mulungu wamphamvu zonse zikomo chifukwa cha nthawi iyi imene mwatiphunzitsa ndi kutiuza kuti pali zinthu zodetsedwa ndiye pali zinthu zoyera pali zinthu zopatulika ndiye pali zinthu zosapatulika pa zimenezi tinayenera tizichita nazo mosamala osati kungochita monga ngati zonse ndizofanana tapezeka ife tate kuti tachita mosayenera chifukwa sitimadziwa kusiyanitsa ndipo sitimasiyanitsa timangopanga zonse monga zofanana ndipo pa ichi takwiyitsa inu mulungu wathu tachimwira inu mulungu wathu tikhululukireni ndipo mutilandirenso ndipemphera mwapadera chifukwa chawo amene apanga chisankho chofuna kutsatirani inu ndi kuyenda malingana ndi chifuniro chanu ndi mawu anu limbitsani mtima wawo apatseni mzimu wanu ndi mphamvu yanu mu dzina ndi mphamvu ya khristu yesu tapemphera